ndị be anyị abịakwana m ọzọ tata ka mụ na unu nọrịa ana m asị na ọ ya-adụlụ onye ezi mma dụlụ onye onye ụnọ mma dụlụ onye enu dụlụ onye ana dụlụ nwoke dụlụ nwaanyị ana m asị na udo ga-achị na ndụ anyị abịakwana m ọzọ ibe nji maka ya wee bịa bụ ka anyị kpakọrịta ka anyị tinye ọnụ n'ibe gbasara ije ije aṅasị ije ije aṅasị n'anị Igbo otu be anyị si wee dị kịta ibe a na-akọ otu ụbọsị siri dụ mma otu abanị ji wee dụzie egwu ị ma e, mgbe izizi eji eti egwu were ya na-akọ akụkọ kịta ọ na-emezi eme na abanị dị egwu ọ nya ka m ji wee sị ka m bịa ka anyị tinye ya ọnụ ị ma na mgbe gboo ibe dị mma Eh, aṅasị enwere ọdụ na aṅasị dịkwa egwu mana ọ dụrọzi ka o si wee dị kịta kịta aja abụ ma ma ma wickedness ma ma ntaji anya ma ajọ ibe niile si n'ụwa a bịazi gbakọta ọnụ kịta na ndụ anyị na-ebi na ndụ ọgbara ọvụụ a oke ọchịchọ ibe niile a ma ndị iwe na-ewe ma ndị adụrọ adụrọ okay with life ba ewere ebunye onye ọzọ so ụmụ ibe niile a ibe na-emeni particularly na anị igbo be anyị ị ghọtago ndị na-achị achị anara etinye anya wee na-asị na ije aṅasị anyị na-eje onye ọbụla na-eje ije aṅasị ya weneta aka maka na aṅasị dị egwu ọ nya ka e ji wee kpọọ nya aṅasị and ndị igbo kwuru okwu sị na chọwa e, e, ewu ojii n'evivie before chi ejiri na chi jiri ọ ghara adịzi gị easy inwete ya ibe nya bụ okwu mean ya abụrụ ya na aṅasị dị egwu nwerọ ibe ọzọ that okwu na that inu na okwu na-akọwa na aṅasị dị egwu ibe niile na-eme na i checkie ibe na-eme anyị tata ma ndị ntọ ma ndị ori ma ndị ama ba ncha niile 90 95% of ibe na-eme na East be anyị bụ n'aṅasị ka o ji were eme ma ndị unknown gunmen ma ọsị ya na ọsịrị ya ma ebe a gbara ụnọ ọkụ ma ebe e destroyiri ibe ị ghọtago wee na-asị na ebe ndị na-achị anyị ebe ndị enu ndị ana suppose itake ibe na adụrọzi ibe na ka anyị ji wee na-azọ onwe anyị ị ghọtago ndị vigilante anyị na-anwa mana anyị nwe inyelu be aka bụ ịkwụsị ije aṅasị maka na ba nwa na onwe be bụ mmadụ o nwe mgbe ba ga-eme mistake agbakagbughị onye asupposerọ ịgba egbe egbe ekwube nke anwụ and ibe o ji wee ka njọ bụ na aṅasị o nwee ibe mene before ị kpọọ ndị uwe ojii ma ndị enyemaka ọ dụ late ọ nya ka m ji wee sị bikonu ka anyị were ya nwayọọ onye na-ejebe ije abalị ya ka kwụsịnata kana maka na o nwere ezigbo ibe dị n'abalị except ma ị na-alụ ọlụ abalị even ndị na-alụ ya sef adrọ happy na ọma nwa ja ya ego a na-etinyelebe ka ba ji were alụ ya bikonu ọ nya ka m ji wee bịa onye nụ ibe a nya kọtụrụ nwanne ya ka o sevuo lives ị ghọtago na nke anyị ibe anyị bịalụ na channel a bụ ndozi na ọ bụrọ nghasa ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke kenechukwu onye a gwalụ kwe a gwakwu ya ọzọ biko tụsaanụ ozi a ma unu tinyere anyị aka n'ibe a na-eme ka o wee kwe anyị na-eme ịnụgonu ngwa ka anyị nwee na next video